Monga mudziwa sabata zapitazi kunali nkhani kuno yonena kuti choyamba akuti ndikudwala ndi pakoma, kenaka anangoti a timmalize ndi wafa. Mukukumbukira, ndifuna ndikukumbutseni Kuti 2004 pamene ndimabwera pa mpando umenewu, anthu amafa ndi njala. Anthu me, pamene panopo anthu a- anthu akanakhala ali ku Admarc ali pa mzera wa Admarc, njala yonse ija ndinayithetsa ine. Komanso Titafunsa fun titafufuza fufuza kuti chifukwa chani njala ikutere tinaona kuti vuto lalikulu kwambiri ndi fetereza amene anali odula kwambiri. Ndinaganiza zotsitsa mtengo wa fetereza ndiye tinatsitsa. Kuyambira pamenepo, kuyambira 2005, mudziko muno simunakhale njala imene imachitika kale mpaka pano. Komanso mukukumbukira kuti 2004, Anthu timalakatika kapena ngati ntchentche ndinene choncho. Anthu amafa chifukwa cha muliri wa aids. Tsiku lililonse m'banja lililonse munali maliro. Timapita kumanda kuja nkuchita line, queue, mukudziwa zimenezozo. Kodi munayamba mwakhala pansi ena a inu makamaka otsutsa boma. Munayamba kukhala pansi kuti kodi chinachitika ndi chiyani kuti zimenezo zithe? muyesa zina, zinangotha zokha zinangotha zokha ndinalamula ine kuti kaya zidule bwanji arv izipezeka kwa anthu mwaulere misewu ndifuna ndikukumbutseni Mu Lilongwe momwemuno misewu inali chonchi ija? Mukukumbukira kuti nthawi zina ma bus ochokera ku Blantyre opita ku Blantyre timapewa Dedza ndi chifukwa cha ma, mayenje anali kumeneko timadzera ku Salima. Mukumbukira zimenezo? Masiku ano mukudzera ku Salima? Zinangochitika mwaokha popanda wina wache kuchitapo kanthu. Nanga nseu wochokera ku Balaka kupita ku Salima mukumbukira kuti nthawi yonse nthawi ya dzinja mseu umenewu umatsekedwa chifukwa kunali milatho yosa- yo- yo- yosadalirika ndinamangisa mi- milatho imeneyi nanga njanje pa Rivirivi Rivirivi bridge anamanga ndani ndifuna muzindikire zona naonso kunoko msewu ochokera pa mponera kupita ku ntchisi tinamanga msewu ochokera pa- pa- ka- pa kamphata kupita ku ku nkhoma mission tinamanga anthu amwamwalira pamene paja kuchokera pa kamphata kukafika ku nkhoma amwa- amwalira zonse zija munena kuti inuwo otsutsa boma simukuziona nanga nsewu wochokera ku karonga kupita ku chitipa anzathu akhala akunena akunena akunena ifeyo tinasiya kunena tinati tikumana chaka cha mawa msewu umene tikutsegula ndiye mukatero sitinachita chitukuko ndikungochita zimenezi kuti ndikukumbutseni chifukwa A, a ujeni otsutsa boma simukuchita chilungamo. Sindikunena kuti musamatsutse ayi, mukhoza kutsutsa koma mudziona zinthu mmene zimene ziyendera. Okay, nanga nyumba ya malamulo sinamange sinamange nyumba ya malamulo nyumba imene ija ndi namba 1 mu Mu Sadc monse mulibe yonga ngati imeneyi. Panopo tikumanga Malawi University of Science and Technology. Ndifuna ngati enanu mufuna kupita kumene kujako ndikulora mukaone zimene zachitika. Tinachita launch pa 9 May, eh, 9 April. Chaka sichinathe, tapitani mukaone zimene zili kumeneko. Oye, Zo- zonsezi zonsezi ndi chitukuko.
anduna foreign affairs amene munali otsogolera nthumwi zimene zinapita ku mayiko angapo kunja uh, regional governor honorable minister of energy and mining

akhala pa ntchito zikuluzikulu ayenera akapume komanso akagwire ntchito zina koma atichitira ulemu kuti asanachoke anati akakulankhuleni si zabwino pamenepo Bingu oye! Bingu oye! Bingu oye! Nonse oye! Inu muli nonse? Muli bwanji? ine ndili bwino kwambiri ine ife tikuthokoza kwambiri kuti mwatilandira a regional governor a campaign director a secretary general nduna anzanga onse a spokesperson a, a, a, a, a president a deputy minister nonse muli pano ife tikusangalala kwambiri ulendo unali wautali ndiponso ndiye tatopa kwambiri koma ndikunena kuti ulendo unayenda bwino